daminɛ na belebele in y'a bisimilatɔ nana bɛn fotoba min jɔlen ma foto min kɛlen bɛ tasibila ye alhaji buna ɲangi ye an bɛɛ y'a ye belebele in a fɔlɔla ka jɔ foto o de la k'a sunbu fɔlɔ ka foto in sunbu ka sɔrɔ ka se sigiyɔrɔ la seyidi serifu

ka fo ka barika da a bɔra ka kuma nɔrɔma min fɔ a n'a ye dugawu minnu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ɲini ala fɛ fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ kan ala k'a bɛɛ kɛ nɔrɔ ye k'a kɛ dugawu jaabi ye buna ɲangi ye a n'an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen o la an ka don an ka wajuli dɔ la o wajuli kɔnɔna la u ye sɛki buna ɲangi u y'a bɛɛ fɔ mɛ fili dɔɔnin b'a la Buna ɲangi den ye den seegin cɛman naani ani musoman naani o la a ka dɔn an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'u balo an ye ala ka barika don u la o la kunun fana ye suntigɛba min kɛ an ba a tɛ ale ma dalamani sa n'a ye silamɛw bɛɛ wele ka na sun tigɛ jama min nana a bɛnna mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ ma o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a jiidi ala ka barika don a la an bɛ foli kɛ jama bɛɛ ye mɔgɔ min y'a sɔrɔ kɛnɛ kan o la kɔfɛ sisan an bɛna kuma segin an karamɔgɔ ma seyidi serifu osuman madani hayidara an bɛna kuma segin a ma o la ka taa yaba b'a kɛ tugu ni ala sɔnna sini sinjɛ fajiri la an bɛna jaabi ka kun fana kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuranɛkalan dɔw ni seli fana sigi la o kɔfɛ suntigɛ bɛ yen n'ala sɔnna bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yarabi ala k'a bɛɛ hinɛ se buna ɲangi ma o la an ka kuma la ka kuma di an karamɔgɔ ma seyidi serifu osman madani hayidara k'a fɔ a bisimila a kalandenw ka kɛnɛ ma sɛbi ala la.

an hakili la u y'o fɔ siga t'a la u ye fili dɔw fana corriger k'a fɔ dɔw ko ko buna den u ye min fɔ a la an karamɔgɔ ko ko fili b'a la ko den seegin de b'a bolo min balolen don bi cɛman naani ani musoman naani ala ka si d'u ma ami ami ami ala ka barika d'u la ami ami ala kira bonya kama ami sɔli ala rasul salim ajira o kɔfɛ an karamɔgɔ ye min fɔ suntigɛla da la a sɛbɛkɔrɔ filila siga t'o la gurupu fankelen yɛrɛ dɔw de ko k'olu bɛnna ba kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ ma siga ni tɔw farala kan ni min y'a jɛ ba saba la o man dɔgɔ siga t'o la
o kɔrɔ ye min ye laseli kɛ a ma ɲininkali kɛ ka ɲɛ siga t'a la nka nin tɛ baasi ye ah, a dira eh, an bi bɛɛ lajɛlen fo u ye foli minɛ minnu ye nin baara in kɛ ala kira bɔnna ko la k'a ta daminɛw na ka na se hasanu ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sara hɛrɛ la amin amin amin ala sɔn bɛɛ nisɔndiyara n'i ye mɔgɔw nisɔndiya kira somɔgɔw kama aa se bɛ ala kelen dɔrɔn de ye siga t'a la ala yɛrɛ b'i nisɔndiya alahu akubaru aw minnu fana faral'u ka baaraw la ani minnu ye dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ d'u ma ani an balimakɛ maman famanta an b'a ɲini a fɛ an bɛ yafa a ma ko ko bi a bɛ misi di
an bɛ yafa yan ko ka ca ah! mɛ a sara bɛ ala bolo a b'a kɛ ala min kama ah! o ala b'a wasa ah! ala ka hɛrɛ k'a n'a ye
o kɔfɛ sigi kun ye su in na an karamɔgɔw fɛ hmm. buna ka tile bi naani o ɲɛnamayali ye
mɛ an y'a fɔ a ye siɲɛ caman tile bi naani ko sariya tɛ anw bolo ayi tile wolonwula ko sariya tɛ an bolo tile saba ko sariya tɛ anw bolo
laadalako dɔ de don a kɛra laada ye ɔ laada minnu bɛ yen ni laada jugu tɛ silamɛ bɛ se ka baara kɛ n'a ye siga t'o la sinon a t'i n'a fɔ anw ka taa sira kan ko tile bi naani ni tile wolonwula ni tile saba b'an bolo suko la o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen nka fo an k'a faamu mɔgɔw tɛ kelen ye siga t'o la
mɔgɔw tɛ kelen ye tiɲɛ Buna ta la tile saba tile wolonwula tile bi naani o ka dɔgɔ buna ta la buna ta ye don o don de ye fo an k'a yɛrɛ sɔrɔ ye don min alahu akubaru a bani tari ma faamu a faamulen don an ka walanda bɔra a kan bi an y'a kalan suratu nisayi la k'a fɔ ni mɔgɔ min bɔra i ka so muhajiran fi sabilillahi ka bɔ i ka so ka hijira ala ɲɛda kama ko ni saya y'i sɔrɔ o taama sira kan ko qad waqa'a ajruhu
alalahi o bɛ buna bɔ ala ko maa o maa y'i ka denbaya bila ka bɔ i ka du kɔnɔ ale ala tɔgɔ la saya k'i sɔrɔ o sira kan ko i kana siga dɛ i sara i sara o wajibiyara ale kan i sara wajibiyara ale ala de kan nin bi buna bɔ a bɔra ka so mm. mujahidan
jihadi ye mun ye bi ala ka diinɛ laseli dama tɛ ayi ka don tu kɔnɔ kungokolonw kɔnɔ siyɔrɔ juguw la ala ɲɛda nɔfɛ ka mɔgɔw bila ala ka sira kan minnu yɛrɛ ko ala tɛ yen fiyewu ala ye a ka nin taama in n'o de bɛn ka bolitigiw ka boli minɛ a y'o caman kɛ mɛ ala sɔnna a ka taama laban na a ye boliw de minɛ k'u jeni ka kalimatu shahada ni baya don bolitigiw da ka kɛ silamɛ ye a ka taama in labanna nin de la ka boli minɛ bolitigiw la k'u latubi k'u don ala ka diinɛ na fana labanna o de la kira ka baara kun ye nin de ye sallallahu alaihi wa sallam
jihadikɛla kun don n'o ye buna ye bi bi jihadi tɛ wajuli kɛli ye ayi bi jihadi ye ala ka tiɲɛ fɔli de alahu akubaru a bani n'a bɔr'i da hali i yɛrɛ somɔgɔw t'i fɛ ayi tiɲɛ ah. ala ka tiɲɛ dama tɛ dɛ o ye tiɲɛ yɛrɛ dacogo de ye ala fɛ alahu akubaru a bɛ bamananw ka kuma na o ti kuranɛ aya ye ayi ko tiɲɛ fɔla maa man di tiɲɛ siga t'a la mɛ u m'a fɔ ala ka tiɲɛ fɔla dɛ ko tiɲɛ fɔla yɛrɛ de ma man di nin ye bamanan dalen de ye siga t'a la n'i ye wulibali fɔ i ko man di maa si ye hali i yɛrɛ somɔgɔw nka ala ko n kɛ bɛ ka mɔgɔ dɔw labɛn n'i y'a fɔ dɔw ye n'olu banna ala ko n kɛ bɛ ka dɔw labɛn k'olu bi sɔn nin ye kuranɛ aya de ye ni ninnu kafiriyara ne ala ka tiɲɛ ma kana siran dɛ e min ko i b'a fɔ n'i bi ne ala nɔfɛ n kɛ bɛ ka mɔgɔw dɔw labɛn olu ti kafiriya ma fiyewu olu bi sɔn o la buna a tora jihadi de la kana mushahidan fi sabilillah allahu akbar a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn nin de ma allahu akbar siga t'a la ka balo ni jogo ye Ah. n y'o de f'u ye walahi bana dɔ bɛ yen ɔhɔn a bɛ mɔgɔ minɛ siga t'a la
an karamɔgɔ dɔ y'a a kilisi fɔ ne ye kuranɛ aya tɛ musow bi gise min da a bɛ fɔ cogo di eh, parata fale i bi a fale kun saba fara ɲɔgɔn kan ka a kilisi k'a la k'a kuru kuru yɔrɔ wolonfila i b'a d'a tigi ma o yɔrɔ bɛɛ ala sɔnna a b'a bila an kun b'a kɛ mm. mɔgɔ de b'a kɛ min ma deli ka jɛnɛya kɛ an ka dannayamɔgɔ dɔw bɛ yen olu kun b'a kɛ siga t'a la mɛ ala sɔnnen don n'i y'a da banabaatɔ ma yɔrɔ bɛɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ alahu akubar oh!
o la an kun b'a di denmisɛnnin musomaninw de ma olu de b'a labɛn alahu akubar olu de b'a a falen quoi c'est à dire ka parata ayi ka a don ɲɔgɔn na oh. k'a cani oh. alhamdulilah ala k'i sara ami ami anw b'a fɔ segu ko k'a cani k'a juru meleke ɲɔgɔn na oh. olu b'o kɛ n'u y'o kɛ ka d'i ma i yɛrɛ b'a kuru alahu akubaru don dɔ la ne ye dɔ ci ka taa o tigi yɔrɔ la a taara fɔ a kɔ ne ni buna bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a ɲɛfɔ a ye n ko nin de kun don n ko mɛ a fɔra a kɔ n ko mɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ mm. buna ko karamɔgɔ nin tɛ sɛgɛn ko ye n'i mago b'a la di ne ma oh. ne b'a kɛ kabini n wolola n ma jɛnɛya kɛ ah, n ko e tɛ se k'a kɛ mm. sabu muso bɛ e kun a sariti tɛ jɛnɛya dama ye a sariti ye ni maa o maa ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na a ti ɲɛ o bolo hali ni furu don n'o tɛ n'o tɛ a caman b'an bolo minnu bɛ se k'a kɛ siga t'a la a bɔgɔden mɛ n'i ye furu kɛ dɔrɔn e tɛ se bilen
muso tɛ n kun n ma muso furu wa kabini ala ka n da n ma tulonkɛ olu de b'a kɛ
kumana o ye n'o farala a ka jihadi in kan a lamɔna denmisɛnnin ɲuman lamɔcogo la du ɲuman denw n balo cogo la k'a ka denmisɛnninya kɛ ten a b'o denmisɛnninya kelen de kɔnɔ ka tila ka kɛ mujahidu ye fi sabilillah
an bɛ a fo a dayɔrɔ la siga t'a la an bɛ dugawu k'a ye a dayɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bolo farikolo de taara mais an ka da la an bɛ madadu sɔrɔ a bolo dugawu la diɲɛ kɔnɔ yan yan'an ka s'a ma mɔgɔ ɲumanw nin bɛ hmm. baara kɛ dugukolo kan de fo ka taa se lahara don ma a banni ni sisan cɛ a ye fɛn dama min fɔ mɔgɔw ye n'u nan'a fɔ an ye o ka ca an b'a dɔn hmm. a tɛ bolo jugu kan siga t'o la
o de la karamɔgɔw fana ye su in na ŋaniya ye k'a fɔ u bɛ dakurunya fila fɔ ala tɔgɔ la pour que ala k'o hinɛ s'a ma siga t'a la an bɛ karamɔgɔw fo u ye foli minɛ a ka kan ni foli ye ala k'aw sara ami ami n bɛ segin a kan tile bi naani ko t'an bolo ayi tile wolonwula ko t'an bolo allahu akbar mais ni a y'a kɛ buna ta la a ka kan tiɲɛ an ce oh allahu akbar an ce allahu akbar a sara bɛ ala de bolo matigi bolo o de la an yɛrɛ y'a ŋaniya ɔhɔn se ba t'an ye mais ala ni ce ɔhɔn allahu akbar o de la an y'a ŋaniya buna tɔgɔ la ɔhɔn an ka malo bɔrɛ kɛmɛ ani ɲɔ bɔrɛ kɛmɛ saba an k'o di ala ma sini ala k'o hinɛ se buna ma o kɔfɛ an y'a kanu buna tɔgɔ la sini silamɛ bɛɛ ka na sun tigɛ yan mais hali n'anw ta ma kɛ i n'a fɔ hasanitigiw ta ni min ye min sɔrɔ k'o dun o ka dugawu kɛ o kan buna ye
tarima faamu de kumana sini ni ala sɔnna silamɛ weelelen don mm. silamɛ bɛɛ ka na sun tigɛ yan sini ka dugawu kɛ buna ye
an balima dɔw ye bonya kɛ siga t'a la dugu tɔgɔ ye di jamana tɔgɔ ye di espagne espagne kaw ko k'u y'a mɛn ko an ko an bɛna silamɛw sun tigɛ buna tɔgɔ la ani an ko an bɛ hidiya dɔw di buna tɔgɔ la u ye miliyɔn fila bila ka na mais u yɛrɛ y'a kɛ u ka kɛcogo de la u ma miliyɔn fila in jɛ ta k'a di an ma k'u ye misi san ko waa bi wolonwula ko k'o fara suntigɛ kan wari sɔrɔ tora joli ye miliyɔn kelen ani waa bi saba ani waa kɛmɛ ni waa bi saba ani wolonwula ɔ o la misi tɛ waa bi wolonwula kɔni ye bilen o kumana dɔɔnin bɛ misi jɛ waa bi wolonwula na siga t'o la ko wari tɔ tora miliyɔn kelen ani waa kɛmɛ ani waa bi saba ani wolonwula waa bi wolonwula ne bɛ miliyɔn fila kan o kumana a b'a fɔ k'a walawala ayiwa a ɲɛna
a ɲɛna wari tɔ min tora n'o ye miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ ni waa bi saba ni wolonwula in ye an y'a di yusufu ma a k'a fara buna somɔgɔw ka wari kan ni ala sɔnna o bɛ se buna somɔgɔw ma alahu akubar inshallah ayidara o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ caman ye bonyaw kɛ a bonya bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna tiɲɛ a bɛ buna somɔgɔw sɔrɔ siga t'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ su in na sisan an karamɔgɔ tɔgɔ ye di ah konate tɛ fɛn usutazu bɛ min ale ye waa tan di yan sisan usutazu hakɛ to hakɛ to koyi ne kunkolo man ɲi kosɛbɛ i tɔgɔ fɔ ayiwa n'a ma dɔw na camu ka kalanden
alasani sangare ayiwa o kumana n'a dɔnna n'o ye kaban alasani sangare b'a dɔn a yɛrɛ tɛna a yɛrɛ fɔ mɛ a ye waa tan di yan sisan ko an ko an bɛ mɔgɔw sun tigɛ sini ko k'o fara buna ka sadakaw kan
sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo bɛɛ sara bɛ ala bolo siga t'a la anw tɛna wajuli kɛ ayi an kɔni nana k'aw fo buna ka ko la alahu akubar ɛɛ anw tɛ se k'a fɔ ko buna bɛ taa aw b'a dɔn kojugu tiɲɛ mɛ su in na n jigi fara kosɛbɛ mun na u dugu karamɔgɔw u dugu karamɔgɔw olu denw kun farila ɲɔgɔn kan a cɛnama n'a musoman
ka na salɔnba fa tewu mm. k'u nana yira n na ko buna kɔni sara komi olu bɛ yen u bɛ sa u faw ka sira kan u ti yɛlɛma ko ka dugawu k'u ye min bɛ mɔnɛ bɔ bi ko kalan don u bɛ k'o ɲɛɲini wa u b'o s'a da la soboli kɛnɛ in olu b'a so dajugu minɛ n ko alihamudulila
ni aw m'a faw janfa aw m'a fɔ aw faw naloma fo aw dusura ko fo a ka kalan aw faw bɛ sira min kan ka sa o kan n ye dugawu caman k'u ye su in na o ye n jigi fa kosɛbɛ
Yala a fura don sa i la? Ɔɔ! Alahu akibaru! Kelen kelen bɛɛ bɛ bɔ yen. Siga! Dɔ bɛ bila dɔ de nɔ na. Tiɲɛ! Anw bɛ cɛw de nɔ na yan. Ɔɔ! Wa cɛw fana bɛ bila an nɔ na. Alahu akibaru!
Ɔɔ! Saya tɛ lebu ye. Ayi! Sacogo de ye lebu ye. Alahu akibaru! Ala k'an sacogo ɲɛ. Ami ami! Ayidara!
Alors kuma surunya bɛɛ la. Ɔnhɔn! an b'aw fo u ye foli minɛ k'aw wale ɲuman dɔn Tiɲɛ. ka segin k'aw barika da alahu akibaru nin jama in bɛɛ ka bɔ buna ka ko la ɔhɔn aa a ye ne ayidara jigi fa siga t'a la ɔn
a ye ne jigi fa kosɛbɛ alahu akibaru diɲɛ ɲɔgɔn bilasira dama de ye tiɲɛ nin kamalennin in kɛra ayidara fɛ a kɛra ala fɛ tiɲɛ siga t'a la ayidara kelen tɛ dɛ Ayi. a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bonya alahu akibaru kɛra fo ni min y'a yɛrɛ dɔgɔya alahu akibaru siga t'o la o la an bɛ dugawu k'a ye inshallah a dayɔrɔ hali bi ala ka caman hɛrɛ fara a kan ami ami ami a taara ka denbaya minnu to Ɔhɔ. ala k'u barika ami ami ala k'u barika ami ni bangebaaw ka ɲɛ ye ɔhɔ o ye denw ka angɛrɛ ye siga t'a la an dalen b'a la an bɛ dugawu k'a denw ye n'ala ye si d'u ma Ɔhɔ. u bɛ tɛmɛ a kan tiɲɛ siga t'a la
wudugu karamɔgɔw denw n b'a f'u ye ka segin a kan k'u ni ce u nana jigiya min ɲɛsin hayidara la ko a y'a wasa n y'a f'u ye n bɛ segin a kan barita bɛ yen dɛ nka senw don ɲɔgɔn na tɛ kalan min donna kunkolo la ka dalilu kɛ ka ɲɔgɔn wuli de don ah, alahu akibaru aa ah, zamzami o tuma na foyi tɛ se k'an dɛmɛ o la ni kalan tɛ tiɲɛ siga t'a la u b'o sira min kan n b'a fɛ vraiment u k'u jija sobolikɛnɛ in ka bon dɛ ka bon mais ni ala sɔnna u bɛ k'a dannikɛlaw ye ah, siga t'a la a bɛ kɛ ni dɔnni de ye kalan fo k'a ɲɛɲini kalan sɔrɔlen kɔ maa tɛ se u la bilen ayi ala ka layidu don in tansurulaha yansurukum maa o maa n'i ko i bɛ ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ kɛnɛ kan u kana siran u bɛ se tɔw la ala bɛ sɔn ala ko ale ka hizibu olu de bɛ cɛw sanfɛ o ye wulibali
olu de bɛ se hizibu foyi tɛ ala fɛ bi jogo hizibu kɔ jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ ala ye halaki jigin a tigiw kan siga t'a la wa ala kira ma ci ni foyi ye ni jogo tɛ u manamanakan minnu fɔ tawhidu rububiya tawhidu uluhiya tawhidu zati wa sifati al asma wa sifat non non non e b'o o caya o caya ko tɛ o ayi o tɛ ni maa min ko sens interdit filɛ maa kana tɛmɛ mɔgɔw mago t'o la o ayi i bɛ fɛn dɔ de yir'u la u bɛ siran min ɲɛ yan'u ka se sens interdit ma siga t'o la o ye tiɲɛ o ye jumɛn ye ko polisiw bɛ yen
n'u y'i minɛ i bɛ wari sara i tɛ taa dɛ u b'i minɛ siga t'a la o tuma na sens interdit bi bonya de ko n'i y'a brûler tasuma b'a kɔfɛ siga t'a la o tuma na a ye tasumatigi yira mɔgɔw la fɔlɔ wa polisiw don tawhidu ye nin de ye ko i jogo ɲɛ fara walimuso la fara walinafolo la hasidiya dabila dabalijugukɛ dabila n'i m'a dabila ala ni min b'i la tigi b'a la a tigi ye ala de ye n'i m'a to ala b'i ta tiɲɛ diɲɛ na yan ka tila ka t'i halaki jahanama kɔnɔ ka ala dɔn ka siran a ɲɛ tari i na dan i danw na a bɛ fɔ o de ma ko at tawhid siga t'a la a bani u y'o de ci k'o bɔyɔrɔ caya a dabɔra kun min kama fo k'o tunu an na pewu a kɛra ten bi koyi
kɔrɔ foyi tɛ tawhidu la a ye ala kelen bandiya ni bato ye ni fɛn bɛɛ ye ale de y'a dan a ka se bɛ boli a kan wa a b'a faga fana mais c'est très simple o dɔnni ka nɔgɔ kojugu i mana kalan cogo o cogo fo ka t'i halaki kalan bɛɛ bɛna fɛɛrɛ minɛ ala ka alaya o bɛ kɛ aa bani banaw bɛ yen n'a y'i minɛ ni docteur y'a ka analyse kɛ dɔrɔn docteur bɛ min ye dɔrɔn i bɛ don kɔnɔ de i bɛ don kɔnɔ mais denmisɛnnin don un jeune de 30 ans ɛ docteur ka a ka analyse kɛ k'o bɛ don makɔnɔ mais o tuma na aw mun de b'a la. munna aw tɛ se k'o remplacer k'a la o tuma na dɔnni bɛɛ bɛ dɛsɛ ka taa jɔ alaya de la a bani Allahu akbar un jeune de 30 ans mɔgɔ min ye san bi saba ye o ye denmisɛnnin ye mais cogo di o bɛ se ka sa nin dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaba ninnu na faransi ameriki un jeune de 30 ans o ka sa docteur yɛrɛ ka jɛn n'a ye k'a bɛ don makɔnɔ o kɔrɔ ye ko jaa se dɔ bɛ mɔgɔ ye o bɛ dan ye Alahu akubar aa zamzamiw Alahu akubar u bɛ dan ye dɛ u bɛ dan ye ɔh Algérie président dɔ banana yan ɔhɔ tellement que cɛ ko ka di diɲɛ ye naam diɲɛ docteur si tɛ yen Ɔhɔ. a bɛ fɔ min ma ko nin b'a bɛɛ ɲɛ naam n'a bɛɛ ma na Algérie a tɛ yen Alahu akubar ɔh a tɛ yen a ma mɛn o han a tɔ kɛra ɔhɔ u bɛ miniti bi saba saba de di dɔkitɛriw ma i bɛ don a ka ten a taranti miniti n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ parce que dɔkitɛri cayara kojugu aran de bɛ yen bɛɛ bɛ fɛ ka i ta kɛ c'est-à-dire kalan man'i nɛgɛn ba bi ala ko bila danga y'i sɔrɔ siga t'a la danga y'i sɔrɔ walahi o wulibali ala kalenkan don kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ala ko layidu kelen de bɛ ni dafɛnw cɛ n'a ko a kalanna n'a ko a ye ko dɔn n'a ko développement kɛra n'a ko tatawuru kɛra y a pas de problème a bɛ kɛ ni hakili min ye ne ala de y'a di nka n bɛ layidu kelen di kodɔnna ni savant ni recherche scientifique ma ko n b'a bɛɛ faga nin kaburu in a bɛɛ bɛ don a bɛɛ bɛ don a kɔnɔ n b'a ɲininka a ka kodɔn n'a sadon a ye min kɛ dugukolo kan a b'a ɲɛfɔ n ye mɔgɔw b'u sɔn dɛ mais a sera ka dabila saya ma se ka kunbɛn dɛ Algérie président docteur y'a kɛ 30 30 ni min donna n'o y'a ta kɛ hmm. o bɛ bɔ ni min donna n'o y'a ta kɛ o bɛ bɔ o y'a sɔrɔ u y'a di masiniw ma a bɛ k'a balo olu de de bolo sa olu de b'a ninakili
dɔkitɛri laban nan'a lajɛ a ko ko dɔkitɛriw ka taa ko fura tɛ yen hmm. ko foyi t'a bali saya la a faamuna o n'a ɲɔgɔnna caman min kɛra sisan hakɛ si t'a la alahu akubaru wari wari ma se k'a balo ayi an b'i fɛ o ma se k'a balo mɔgɔw tun bɛ fɛ a ka sauver de wa a kana sa fiyewu alahu akubaru parce que diɲɛ mago b'a la tiɲɛ walahi mais an karamɔgɔ o y'a gosi ka dɛsɛ dɔkitɛriw ka dɔnni laban kɛra min ye ko a bi sa alahu akubaru k'u ka machine débrancher fura tɛ yen alahu akubaru ah, n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ a kɛr'i la siga t'a la mais kuma jumɛn don ala dɔrɔn de b'a dɔn alahu akubaru an bɛ bili kan ka taa de boli boli jan tɛ o ayi boli jan tɛ buna ka fatuli ni sisan cɛ mɔgɔ dama min sara o kɔnɔ a ka ca kojugu ka ca o dɔw kun t'a dɔn ko saya b'u ɲɛ bi ayi alahu akubaru wa an bɛɛ bɛ ten mm.
min y'an ma hɛrɛ ye i dayɔrɔ ɲɛɲini siga t'a la i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na n b'i fɛ ho ha ho i ka di ne ye a bɛɛ ye b'i yɛrɛma ye n'i ka balaw segir'i yɛrɛ ma i b'a dɔn ko mɔgɔ b'i yɛrɛ de fɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye ne b'o de fɔ a ye don o don a kana a yɛrɛ nɛgɛ dɛ he ne b'i fɛ e bɛ ne fɛ hɛrɛ kuma don dɛ ni tɔɔrɔ nana i b'a dɔn ko i ye kelen de ye mais ni ni fana bɔra i b'a dɔn ka t'a fɛ ko i ye kelen ye i yɛrɛ min wa a b'i fɛ dɛ i yɛrɛ wolodenw i yɛrɛ ye minnu kɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ na yan olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka t'i kɛrun dingɛ kɔnɔ hali maa ti maa sɔsɔ famille bɛɛ maa t'a fɔ non a y'an fa to yan a y'an ba to yan a ye ne muso to yan a ye n cɛ to yan i t'o mɛn maa si da a ye taa n'a ye a ye taa n'a ye o tuma na i su bɛ kɛ filɛfɛn ye a ye n'a superposer mɔgɔw ka n'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i lajɛ hali u tɛ sɔn u bolo ka gos'i la n'u jɔ k'a kɛ tan o bɛ tɛmɛ dɔ wɛrɛ bɛ n'i jɔ k'a kɛ tan hali u tɛ sɔn u bolo ka gos'i la parce que sisan kɔni e kɛra i yɛrɛ ye. ɔ kodɔnna jumɛn bɛ sɔn diɲɛ ka s'i la bilen. ayi o tɛ kɛ. diɲɛ mɔgɔ man ka sɔn an ka an k'an kɔlɔsi.
walahi. an bɛ to an kelen na don dɔ la. maa o maa b'i nɛgɛ a bɛɛ b'i janfa. bilahi saya y'o de ye. mais yanni saya cɛ fɛn caman bɛ yen mɔgɔ ka kan ka siran laban ɲɛ i ka laban labɛn ala ɲɛ b'an na dɛ min bɛ kɛ gundo la masa ɲɛ b'a la min bangennen don ala ɲɛ b'a la wa ko ninnu bɛ ban dɛ pewu pewu buna taara taa cogo min na a y'a lajɛ a ma sigi n'a ye maa o maa ɲɛ b'a la o ma sigi n'a ye siga t'a la wa taaliw bɛ kɛ tan de alahu akubaru tuma na min bɛ yen jamiya aw kɔni ye labɛn kɛ mais a y'a janto a yɛrɛ la sitanɛ ka surun an na kojugu a y'a seko kɛ voilà nin diinɛ in aw y'a dɛmɛ walahi ansaru bɛ yen ansaru bɛ yen mais ansaru sɛbɛ ala y'i haramuya jahanɛmɛ ma ala n'a ka kira ka layidu de don ne ka kuma tɛ dɛ ala ye layidu de ta n'a ye ne dɛmɛ ne b'aw dɛmɛ ala bɛ dɛmɛ i bɛ mun kɛ ala ye ala mago b'i ka mun na o tuma na ala mago bɛ aw ka min na a bɛ ka ka dɛsɛbaatɔ minnu dɛmɛ a bɛ ka ka misikinɛ minnu dɛmɛ a bɛ ka ka fantan minnu ɲɛji cɛ a bɛ ka ka mɔgɔ jigi tigɛlen minnu jigi tugu walahi o de ye ala dɛmɛni ye karamɔgɔw aw diɲɛna a fa kɔ ka diɲɛ a ba kɔ u ka aw fa neni u k'a ba neni u ka kuma jugu bɛɛ fɔ aw ma mais aw diɲɛna n'o bɛɛ ye ko fɔ ala ka tiɲɛ ka ni dɛmɛbaa bɛ ala la bi aw don bilahi aliyil azim kɛnɛ kan alahu akbar ni dɛmɛbaa bɛ ala la bi aw don siga t'a la a bani
i m'a ye a bɛ yen walahi ne y'o fɔ ansaru ka bato in bɛ boli sofɛri min b'a la ala don n'o tɛ an tɛ savant dɔn u la an tɛ recherche scientifique dɔn u na an tɛ hali économiste dɔn u la alahu akbar ma dɔn
mais les savants oh. les recherches scientifiques oh. kodɔnnabaw oh. ninnu bɛɛ ye janfa jugu ni fɛn bɛɛ tigɛ aw kama mais hali bi a bɛ ka ka taa siga t'a la zamzami o tuma na
n'i y'ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ dɛ siga t'a la a kana siran ayi foyi tɛ yen hɛrɛ kɔ alahu akbar a kana jɔrɔ foyi tɛ yen hɛrɛ kɔ n'a sɔrɔla kabakolo ye ala y'a dulon min bɛ kɛ gundo la min bɛ kɛ bange na ala ɲɛ b'a bɛɛ la a kana siran hayidara jɔrɔ yɔrɔ tɛ yen ayi o tɛ yen aw ye fantanw jigi tugu o kɛra aw ye fantanw ɲɛji cɛ hali sisan dɛsɛbaatɔ dɔw dalen filɛ dɔgɔtɔrɔso la min donn'u na sisan ala de b'a hakɛ dɔn
ala tɛ sɔn k'aw labila ayi o tɛ kɛ
maa tɛ se aw la n'ala jɔra min halakili kan a b'o bila aw la i m'a ye bamananw b'a fɔ ko ni dugumɛnɛ si banna ko a bɛ kama bɔ tiɲɛ siga t'a la siga ni dugumɛnɛ bɛ duguma de dugumɛnɛ bɛ a si nin bɛɛ kɛ duguma mais n'a ye kama bɔ dɔrɔn o y'a ta tiɲɛnen a b'i pan ka t'i fili dɔ kan o b'a tereke manil fars manil jabbar manil muhi

an ka denmisɛnninw minnu nana ko olu karamɔgɔ denw don n y'o de f'u ye min b'u bolo cɛsiri ni jija don siga t'a la n ko mɛ u k'a dɔn n'u m'u faw janfa n'u m'u faw janfa ala ti sɔn maa ka s'u la ala ka dugukolo kan siga t'a la n ko anw b'a daminɛ don min na ne Aïdara bi wajuli daminɛ don min na a daminɛna maa caman ɲɛna u balolen don a caman balolen don siga t'a la
o don n ko denmisɛnw ma adamaden bɛ min dɔn mɔgɔ bɛ min dɔn bi o ye maada de ye siga t'a la ɛli maada adamaden b'o de dɔn maada ye mun ye i nana mɔgɔ ka so i bɔra i ko ye jaa maa ti maa dɔn kɛnɛ ma koyi n'i taara cɛ in ka so i b'a dɔn mɔgɔ min don adamadenw bɛ maada de dɔn siga t'o la a ka so ka ɲi a bɛ mobili baw kɔnɔ a ka dulɔki ka ɲi diɲɛlatigɛ b'o tigi de dɔn siga t'a la zamzami
zuhan a fɔra ko walima bɛ yɔrɔ dɔ la ko dumuni ka kan ka kɛ dɔ ka so waritigiba dɔ kɛn bɛ ka mɔgɔ invité zuwan nana ko a bɛ don ni min nana o bɛ don ni min nana o bɛ don zuwan nana o ko ko e ta ye jumɛn ye a ko ne ta ye mun ye ko mɔgɔw ma wele an ka na dumuni kɛ yan ɔ ko e k'i jɔ yan fɛ u ye zuwan lajɔ a zuwan jɔlen bɛ mɛ zuwan ko ale ta ye jumɛn ye cɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ o ko dulɔki min y'i kan na nin ye. u t'i yɛrɛ sɔn a tan dɛ zuwan taara ka so dɔ kɛ bɛ ka duloki ɲuman d'a ma a taara i pari o la ka na a sera dɔrɔn u ko k'a ka tɛmɛ a tɛmɛna a taara i sigi dumuniminɛn kunna duloki bolo bilalen bɛ na na u bɛ k'a fɔ a ye k'a ka duloki bolo bɔ na na a ko non k'u k'a to yen ko duloki in de y'ale don Allahu akbar ah Aïdara Allahu akbar ah Zamzam Allahu akbar ah u ka duloki bolo to na na Ɔhɔ. k'o de y'ale don Allahu akbar n y'o de fɔ denmisɛnw ye Naam n ko ŋaniya min b'u bolo Ɔhɔ ŋaniya in kana yɛlɛmɛ Wala. u kana maada ɲini n'o tɛ u t'u se yɔrɔ sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ anw bɛ waajuli daminɛ don min na Ɔhɔ Allahumma fashhad ah Allahu akbar ah zamzami
anw t'a dɔn fiyewu ko hali dulɔki bɛ sɔrɔ ka don maa kan na ah! ala ka kuma seli la Allahu akbar o don kun tɛ ko fɛn bɛ sɔrɔ yen an donna na ala an b'i ka tiɲɛ fɔ an ka sa bi jango an ka kisi sɔrɔ Allahu akbar ah! a ye ɲininkali kɛ kɛ bamakɔ faamaso jumɛn bɛ yen ne ma minɛ ka taa yɔrɔ min na dugulenw bɛ yan mɛ ko jɔnni ka juru bɛ n na ko n donna jɛni ka so ko ala ka tiɲɛ ko seli tɛ silamɛya ye ne ka balaw daminɛna yan de seli ye silamɛya ye
kafiri dama min de bɛ dugu la hakɛ b'o la o ka ca an karamɔgɔ ne ye n ta sɔrɔ yan a bɛ sɔrɔ an kun t'a dɔn
ko fɛn bɛ sɔrɔ a la an kun sigilen bɛ de ah. ko an bɛ faga sini an bɛ taa alijinɛ kɔnɔ n y'o de fɔ denmisɛnw ye miiriya min ka kan ka k'u la ko an bɛ ala dɛmɛ ah, siga t'a la mɛ n'i miiri bɔra ala la ah. ko diɲɛ hɛrɛ a i bɛ se k'o sɔrɔ mɛ i bɛ ala jɛ dɛ a bɛ jɛ a bani mɛ mm. n'i ta ye ala ye ala bɛ se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma
aw aw fa n k'u fa aw faw tugura ne kɔ ten de siga t'o la wudu karamɔgɔ kelen ma tugu ne ayidara kɔ k'u bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ ne nɔfɛ ayi o ma kɛ
o wudu karamɔgɔ tɛ yen o tɛ yen n ko aw faw tugura ne kɔ de ko nin ye min fɔ tiɲɛ don an bɛ nin dɛmɛ hali n'an bɛɛ bɛ sa an ka sa an bɛ nin dɛmɛ n ko aw faw tugura ne kɔ ten siga t'a la ni min ye sankanso jɔ bi ala y'o d'o ma siga t'a la ni min donna katikati kɔnɔ bi ala de y'a d'a ma mɛ a ma don k'o to a kɔnɔ alahu akubar ayidara n y'o de fɔ denmisɛnw ye walahi alahu akubar
mɛ ala ni ce ala ni ce ala ni ce n ko ala ni ce ala y'a bɛɛ di ala y'a bɛɛ di an ma bi a bɛɛ a bɛɛ foyi t'a kɔfɛ
ɛ mun b'a kɔfɛ
ɛlkana'atu mulkun mu'abbad allahu akbar wala wala ne jɛnnen ta kɔ ko faama si tɛ diɲɛ kɔnɔ min b'o tigi bɔ siga t'a la nin ye alakira ka kuma de ye maa o maa ko ne jɛnna aw ta kɔ ko faama si tɛ ala ka dugukolo kan ka tɛmɛ o tigi kan wulibali
u ko nin de ti fɔ an dun b'a fɔ dɛ anw b'a fɔ ka segin a kan mali faamaw a y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ a bɛɛ
n'ayidara ser'i ma don min na ko mugan di yan ko u k'a fɔ sini ah! n b'i da de n tɛ waajuli kɛ yanni zakuma cɛ subahanala ah, zamzami faamaw to yen wala waritigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ayidara nana bi ko nin di yan ah! a waritigi ka kuma n b'i n da de bi fɔ lahara waritigiw to yen wala jamiiyatu ansar diin islami a perezidan bɛɛ bamakɔ perezidan bi yan internasonali perezidan bi yan a bɛ kɛnɛ kɛ yan a kɔrɔlen n'a kuraw bɛɛ bi yan siga t'a la a y'u ɲininka
ani a tɔnden bɛɛ ni don dɔ la don dɔ la e ka ayidara dɔnni ni bi cɛ k'a delila ka a ɲini ansaru fɛ ko ayidara mago bɛ mugan na bi ah. u k'a fɔ bi n b'i n da de fɔ lahara n tɛ ala tɔgɔ fɔ n bɛ nin fɔ ah. o dugu karamɔgɔw de ye siga t'a la n bɛ nin fɔ o dugu karamɔgɔw de ye siga t'a la ne ni cɛ ni muso minnu bɛ jɛ la an jɛra ala kama ne man ka ala bila ka maa minɛ ayi o ma kɛ aa ayidara ansaru a ni ce siga t'a la ala k'aw sara amin amin mɛ ne man ka ala bila ka mɔgɔ minɛ dɛ o ma kɛ kabini ala ka n da ala ma sɔn fiyewu ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu ne ayidara ka taa dafɛn dɔ yɔrɔ la ko bi ka gɛlɛn ma nin kɛ n ye ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu alahu akubaru aa ayidara ala tɛ sɔn n b'o de ta ni ka segin don o don segin a kan
nata man don a la ayi o ma kɛ wudu a y'a cɛ siri walahi n'a ye ala tɛgɛ sɔrɔ a kana bila a tɛ bila min b'a fɔ a ka fin o b'a fɔ a ka jɛ mɛ ala ko la yubadalu kawlu ladaya hmm.
kuma ti yɛlɛmɛ min fɛ ala ko ale don siga t'o la ko ale ka ale ka ngo ti yɛlɛma dɛ mɛ mɔgɔw bɛ fila fɔ alahu akubaru bɛ fɔ anw ka ala tɛgɛ b'an bolo anw ti tɛgɛ wɛrɛ ɲini kun wala siga tɛgɛ o tɛgɛ n'o ko n ko a fo i y'ayidara sɔrɔ a ka so siga t'a la zamzami ni faama min ko n ko a fo i sera ayidara ma a ka so de siga t'a la ni waritigi min ko n ko a fo i sera ayidara ma a ka so ayidara ayidara t'i ka so yɔrɔ dɔn a t'a yɔrɔ dɔn
la la la la ni wulibali ayidara
wudu a y'a jija a ka kuma wala ayidara
Alihamdulilahi n'ala ko a b'i dɛmɛ mɛlɛkɛ tɛ na n'a ye ala yɛrɛ bɛ jɔn minnu fɛ a b'olu de bila ka na siga t'a la ni wulibali
a y'a cɛ siri dɛ n'a ye ala sɔrɔ a kan'a bila mɔgɔ bɛ fila fɔ bɛ kɛ a ye mɔgɔw to yen a k'u ka ala ɲini n'a y'o sɔrɔ a bɛɛ b'a sɔrɔ a ka so siga t'a la wulibali don dɛ a tɛ wuli an b'a ta ni ka tigɛ bamakɔ kɔni ka bon ka bon walahi ansariw du joli b'aw bolo yan ma a bɛ kɛmɛ jate de siga t'a la a ye mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a mɛri n'a fɛn bɛɛ ni min ka mɛtiri kelen dama b'a la o mɛri ka wuli ko an ye nin yɔrɔ di ayidara ma mɛtiri kelen u k'a fɔ ayidara ti kuma kun ah, ah,
cɛ bɛ kuma tan de siga t'a la walahi walahi n'i ko a ah, ayidara ne fa y'a d'i ma i fa ɲininka a bɛ sɔrɔ a nan'a di an ka so de siga t'o la oh. mɛ ne m'a minɛ i fa bolo aw ka so de ayi o ma kɛ ah, zamzami n'i ko ne ba y'a di hayidara ma i ba ɲininka a nan'a di hayidara ma a ka so de siga t'a la kɛra ayi nin tɛgɛ in ma jan ala kɔfɛ nin ma jan ka jɔ ye ala ma sɔn a tɛ sɔn wudu a y'a cɛsiri
n'a ye ayidara faamu a bɛ lafiya
bilahi ala minɛ i ka mɔgɔw to yen Ah, n y'o de fɔ denmisɛnnin ninnu ye aw faw tugura ne kɔ u ma tugu n kɔ nata la ayi o ma kɛ n ye buna min ta fɔ sisan ne ni buna ye dakari laban de kɛ sisan n y'a den de gundo la hmm. foyi tɛ yen ne n'ale ni ala kɔ alahu akubar siga ka wari kuru bɔ hmm. buna nin minɛ ee a ko n ko e ko tɛ ne m'a d'i ma finiw san ka sama i musow ma nin y'i musow ta ye e ta tɛ a ko ma a ko karamɔgɔ n muso ta n y'a bɛɛ labɛn wari bɛ n bolo a kɛ ala kama nin to yen ne ta bɛ n bolo ala tulo b'a la gundo la hali mugan a ma sɔn k'a minɛ n bolo n y'o de fɔ ansaru eh, eh, eh, dudenw ye a faw tugura ne kɔ tan de nata m'u tugu n kɔ siga t'a la
a zamzami o nata m'u tugu n kɔ ayi o ma n'a ye min ye etazi kan bi ala de y'a d'a ma tiɲɛ siga t'a la minnu bɛ katikati kɔnɔ bi ala de y'a d'u ma tiɲɛ wa ala tɔ b'o kɔfɛ ayi alahu akubar ala tɔ b'o kɔfɛ siga t'a la
in tansurullaha yansurukum alahu akubar mɔgɔw ma da nin de la walahi ko n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ mangoya wa tiɲɛ don dɛ n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ mangoya mɛ mɔgɔ dɔw de dilanlen don ala fɛ olu bilalen bɛ tiɲɛ dɛmɛni de la hali n'a sɔrɔla olu yɛrɛ tɛ tiɲɛtigiw ye
ye wulibali sisan sisan
an balimamuso dɔ bilahi a ye depansi min k'an ye sisan ala kama n'i y'a jate a bɛ se fo miliyɔn bi naani ni kɔ ma sisan sisan mɛ k'a sɔrɔ n'i y'a yɛrɛ ye i bɛ masaya segin ala ma a ma mɛsi bila a ka haramuya ani disa t'i ye diɲɛ kɔnɔ mɛ a ko ayidara a ko tiɲɛ da ye tiɲɛ de ye a ko ni karamɔgɔ bɛɛ kun kɛra e ye a ko diɲɛ bɛ lafiya
mɛ ale yɛrɛ yecogo o ni ala ka yecogo ka jan mɛ a ye min kɛ sisan ala de b'a dɔn
ala cɛ

mɛ n'i ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛma dɛ mɛ ni mɔgɔw ma yɛlɛma e yɛrɛ bɛ yɛlɛma o parce que saya b'i ta o bɛ kɛ zamizami ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ an ka wudu karamɔgɔw ye ko u denw nana an jigi fa mɔgɔ dɔ bɛ kɛ fɛn la i den bɛ yɛlɛ i la mɛ aw denw ka fara ɲɔgɔn kan cɛ n'a muso u ye kutuba di n denmuso dɔ ma a ye kutuba kalan ka ka arabukan yɛrɛ min bɔ a da i jigi bɛ sigi u ye a tafisiri di an denkɛ dɔ ma min bɛ fɔ a b'o de fɔ mɛ a b'a dilan k'a ɲɛ cogo min na ka fɛn fɔ kutubakalanna yɛrɛ m'o fɔ fiyewu o b'a yira ko mustakibalu bɛ yen c'est à dire avenir bɛ yen sini siga t'a la aa zamzam ye a bɛ yen u ye n jigi fa su in na walahi kɛra sobolikɛnɛ b'a ɲɛfɛ dɛ a b'a ɲɛ mɛ a kana siran
a kana jɔrɔ dɛ foyi t'a ɲɛ hɛrɛ kɔ foyi tɛ hɛrɛ kɔ a ye kalan dɔrɔn a ka ko ninnu faamu
n'i kalanna i jugu biɲɛ bi tigɛ siga t'a la ayidara an b'a fɔ o don karamɔgɔw ye a y'a jija a denw ka kalan olu de bɛna mɔnɛ bɔ an na sini anw tɛ se ka yɛlɛ so kan bilen ayi so ka gujugujuguju bi ko olu de la bi tiɲɛ siga t'a la a y'u bila ɲɛfɛ alahu akubaru ɔn
ala k'a n'u dɛmɛ amin amin amin buna ala k'a dayɔrɔ nɛɛma amin amin a kɔmɔgɔw ala ka hɛrɛ k'u ye amin amin an bɛ min kan ɔn an bɛ sa a kan dɛ siga t'a la ala danni ma jɔnni bɛ se aw la maa si bayatul islamiyya i y'a fɔ u y'a yira kira la kɛnɛ kan nin layidu wɔɔrɔ in an mako t'a la
Allahu akbar anw mako tɛ nin layidu wɔɔrɔ in na k'a yira ala la i ye nin min sɛbɛn i ka kuranɛ kɔnɔ i kelen n'a kɛ Allahu akbar
wa ni maa o maa y'a fɔ n'a ma dɛsɛ an na bere bila a ɲɛ Allahu akbar u bɛ dɛsɛ u bɛ dɛsɛ n'i ye bere bila ala ɲɛ i bɛ kari a kɔlɔn kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la nin ye wulibali ye a ye jogo dilan wala mɔgɔ ka wuli k'o kɛlɛ fɛn min nana ala ka kuranɛ kɔnɔ kabini o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn ko yɛlɛmɛ kɛra sa dɛ mɛ kira y'a fɔ dɛ a ko aw minnu ye ne ye ka n lamɛn a y'a a tagaju sigi ne mamadu ka kumakanw kan ani nin diinɛ in kan a ko ni min ye si sɔrɔ aw la o bɛna yɛlɛmɛ cogo ye nin diinɛ in na fo a bɛ kɛ a tigi kɔnɔ ale min ye ne kira yɛrɛ ye k'a kɛ ko ale fililen don ko nkalon kɛ kojugu fɛ ka sanga sɔrɔ siga a ye waajuli dɔw lamɛn
ko ka sɔli kira kan dɔrɔn
ka sɔli kira kan dɔrɔn ko ka kuranɛ bila ko an ka sɔli kira kan ko ni ko gɛlɛ jurumu bonyana cogo o cogo ko sɔli kira kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah aw t'a dɔn sɔli kira kan dɔw ye danga ye danga jugu ala b'a jigin i kan dɛ ka sɔli kira kan kira jumɛn ye kira min ko i bangebaaw barika ɲini e dangaden mana sɔli kira kan o sɔlatu ye danga de ye ka jigin i kan kira min ko a ye walimuso to yen e jɛnɛyakɛla ye sɔli ye danga de ye ka jigin i kan sinji tigɛla ala ko a ye sinji tugu e ko y'i ka sinji tigɛ ko e ka sɔli kira kan o ye danga de ye ka jigin i kan a ye ala kira ka kumaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam
kira ko cogo di rubba ka'imin lillah laisa lahu min kiyamihi illa sahar ko jɔba joli bɛ yen ala ye minnu bɛ si ka seli ko ka sɔrɔ u ka seli laban k'u sara ye dɔrɔn ko cɛ i sira i ɲɛ na ko ala mago t'a arakan kelen na
ko sunbaga joli don ko sunba joli don min bɛ tilen a sunnen don minɔgɔ b'a la kɔngɔ b'a la a nege b'a la ko mɛ a sunna a ma dumuni kɛ a ma ji min a ma gɛrɛ a muso la a ma nege kɛ ko mɛ foyi t'a tigi y'a ka sun na ko fo a ye kɔngɔ muɲu jɔni ko ten kira a tigi y'a fɔ kulubali ko sunbaga caman de bɛ yen k'u ka sun sara ye ko cɛ i tilenna kɔngɔ na
a banna pewu
suntigɛ la mɛlɛkɛw b'u danga ala b'u danga sunba ɲuman bɛɛ ka danga bɛ jigin u kan
mɛ ka sɔrɔ u tilenna u ma ji min u ma dumuni kɛ
so e bɛ n'i sun tigɛ mun na i denmuso kamalen o ka malo bɔrɛw o de b'aw ka so i denmuso min bɛ wali cɛw bolo o de ye malo ni ɲɔ ta e ka suguru ye o ye kabini e ma sun e t'a dɔn i danganen don dɛsɛ kɛra ka ninnu de fɔ bi ko an ka sɔli kira ka kira jumɛn oh, e ka kira ye sɛtanɛ de ye o fo n'i sɔlila sɛtanɛ kan mustafa kɔni tɛ ayi o tɛ ni manamanakan in de kelen bɛ ka sanga sɔrɔ bi allahu akubaru ko ka sɔli kira kira jumɛn siga u k'a ɲɛfɔ e banna kira min kumakan na i banna kira min cibaga kumakan na aa allahu akubaru ko e bɛ sɔli o kan o sɔli ye mun ye foyi a y'a lajɛ mun b'an bolo yan bi cɛnni i yɛrɛ ka famille i yɛrɛ denw k'u bila jɛnɛya la i yɛrɛ sigilen bɛ k'u ka hɛrɛ kɔnɔ ni min sira kun bɛ fajiri fɛ o bɛna da tape o bɛ don k'i da
ni tilela fana mɔna tuma min na e bɛ sɔrɔ ka na ma chérie e ma kunu fɔlɔ wa o y'a barikatigiw ye dɛ jɛnɛyakɛla barikatigi dɔw b'u la o dɔw b'u faso jɔ dɛ siga t'o la barika de b'o kɛ dugaden modèle dɔw bɛ yen olu bɛ jɛnɛya kɛ k'u faso jɔ mɛ u n'u fa n'u baw bɛɛ bɛ taa janɛmɛ kɔni kɔnɔ mɛ a dɔw b'u faso jɔ siga t'a la aa zamzamiw o y'a barikatigiw ye n'o tɛ a dangadenw mana min sɔrɔ su kun fɔlɔ la dugaden jɛnɛyakɛla dɔ bɛ tila k'a bɛɛ minɛ a bolo k'a ka su wari minɛ ka k'a kun kamalenba dɔ kɔni a jalan bɛ segin so siga t'a la aa zamzamiw ne ko n tɛna waajuli kɛ u ye n to tan fo ka n kɛ kuma na sisan an ka baya kɛ
o min b'an bolo an ka taamasiyɛn ye nin de ye ban kɛra min ma walahi allahumma fashhad oh! ansaru aw waso yɔrɔ bɛ lahara de o bɛ yen
est ce que silamɛya de nana ni jogo jogo dilali ye wa ayi kabini silamɛya ma na bamanan kafiri bi boli sɔn a bi dulɔ min nka a kɛlen bɛ ka danbe tanga kulibali danbe tun bɛ bamanan walahi anw ka denmisɛnninya kɛra du kun bɛ an b'u dɔn maa si tɛ sɔn ka muso furu yen bilahi mun na k'u ba dɔw dɔn bɛ ni jɛnɛya ye alors ko maa man ka maa o maa dɔn bɛ ni jɛnɛya ko maa man k'o du den furu siga t'a la kulubali n'i y'a sɔrɔ kuranɛ ayaw ti carin ta n'i y'a sɔrɔ misiriw ka kule ma caya alors bi bɛɛ ko la ilaha illallah a y'a lajɛ aw de y'a ni n'a ka nafolo ta ka nin jogo in défendre an bɛ nin kɛnɛ fitininin in de kan o siga t'a la mais dugu jumɛn bɛ mali dugu jumɛn bɛ yen ko ansaru tɛ yen o dugu bɛ sɔrɔ min o tɛ yen aa zamzami walahi o tɛ yen continent kɔnɔ bi n'i y'a jate jamana bi saba ani wolonwula ansaru siège n'a fɛn bɛɛ sigira yɔrɔ min na ou bien o don à présent o don jamana bi saba ani jamana wolonwula siga t'a la alors ninnu bɛɛ ye nin kumakan kelen in ta bi walahi u bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye kuma yɔrɔ b'aw bolo lahara dɛ a b'an bolo a kana siran foyi tɛ yen ayi siran tɛ yen a kana jɔrɔ alahu akubaru garisɛgɛ bɛ ala kelen de bolo wudu mɔgɔw a kana jɔrɔ alahu akubaru a ye ala wele a k'a ka tiɲɛ fɔ walahi ala b'a dɛmɛ tiɲɛ siga t'a la Hayidara an bɛ an bɛ waso n'o de ye walahi alahu akubaru u ka u ka setigi dɔ bɔra yan surɔ ala y'a seere walahi n den de y'a bisimila an ka so serif belebele alahu akubaru n'a kumana
a ye yafa dɔ ɲini n ko non non non non ɔh kana yafa ɲini ayi n ko anw bɛ yan de ɔhɔ mɔgɔw b'anw sɔrɔ yan de alahu akubaru ɔh n'i y'a kɛ k'a ɲɛ anw bɛ yan Siga t'a la. n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ anw bɛ yan Ɔhɔ. n ko nka n t'i nɛgɛn min na Ɔhɔ. ala ka dugukolo kan bi ala ka danfɛn si tɛ yen Ne. anw jigi bɛ min kan ni ala yɛrɛ tɛ ɔh alahu akubaru aa zamzami
alahu akubaru ni kuranɛ bonya cɛ a kɛra n denkɛ ɲɛna a ye fugula bɔ ka nunɛti bɔ k'a sigi duguma de alahu akubar ala b'a kɛ miliyari caman b'a kun o t'anw fɛ mais anw t'an suuli miliyari tigi ye ayi o tɛ kɛ an mago ma s'i ma o siga t'a la walahi n bɛ fɛ u dɔw ka nin de faamu ɔhɔ u tulo b'a la o ni min ye mɔni sɔrɔ k'a min suguri la i n'i muso k'o min setigiw ka shɛ t'u bolo k'a ɲimi alahu akubaru a zamzami sini kɔnɔ
sini kɔnɔ a bɛ na sini kɔnɔ walahi a bɛ na mais a kana foyi to yen min ye ala ta ye ko n bɛ siran danfɛn dɔ ka kuma ɲɛ n'o kɛra ala ka danga b'i sɔrɔ siga t'o la a kana foyi to yen min ye ala ta ye ko i bɛ siran ala ka dafɛn dɔ ɲɛ n'ala y'i bila i bɛ bin alahu akubaru siga t'o la o caman b'i la n bɛ kuma surunya yan hmm, aidara wudu mɔgɔw a ni ce
aw sara bɛ ala de bolo siga t'a la kira ka diinɛ binna oh, a tɔ kɛra mɔkɛ mɔkɛw tɔgɔ fɔli ye ne fa tun ye waliju ye ne mɔkɛ ye waliju ye ni e yɛrɛ ye jumɛn ye oh, o ma dɔn n y'o de fɔ c'est à dire mɔgɔ min bɛ waso ko e mɔkɛ ye waliyu ye i ka kan ka maloya de ye hmm. waliyuya ye fɛn min ye a hiba ka dɔgɔ alahu akubar ala ka waliyuya nin na o ka dɔgɔ kojugu waliyuya bɛ ɲini de k'a san fo ka k'a ye ka sigi a sanna da segukaw ko ten ka kɛ waliju ye fo a sanna da a bɛ san de wala alahu akubar aw bali
amin ya rabi cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ala kɛrɛfɛ baara de la siga t'a la e e k'i sigi ko e mɔkɛ ye waliyu e yɛrɛ ye mun ye foyi o tuma na e ma kɛ waliyu ye i y'i mɔkɛ janfa subahanallah i mɔkɛ ye ko dɔ de kɛ n'a kɛra waliyu ye ala m'a waliyulama da o a ye min kɛ dɛ o si kɛ bani bilahi i bɛ tɛmɛ a kan siga t'a la o ye wulibali ye i bɛ tɛmɛ a kan siga t'a la
e fɛn min b'i ni ala cɛ n ko i b'a ɲini de siga t'a la n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ Tiɲɛ. ne b'i janfa mais ala t'i janfa ayi o tɛ kɛ alahu akubar
wali kaman e yɛrɛ ma se ka kaman bɔ fo e bɛ wali kamanw de ɲini ko i bɛ pan n'o ye siga ah, alahu akubar
waliyu tɛ maa si ye min ye ala ta kɛ kɔ siga t'a la ah, o ye wulibali min siranna ala ɲɛ ka segin a kɔ k'a fɔ ala ne kun man ɲi i y'a dɔn ah. mais ala bi diɲɛ bila i ka disposition na hmm. waliyuya daminɛna walahi n'i m'i kumakan janfa e de ye waliyu ye siga t'a la waliyuw bi ɲɔgɔn ɲɛ maritabaw la mais waliyuya daminɛ ye nin de ye ah. ala eh, mɔgɔ dama min kɛra ye waliyuya kɛ ka kɛ kutubuw ye minnu kun bɛ dulɔ min u bɛ jɛnɛya kɛ u bɛ kojugu bɛɛ kɛ u tilala ka bɔ a bɛɛ la ala tilala k'u kɛ waliyu sanadaw ye siga t'a la umaru alifaruk belebele alifaruk umaru alahu akubaru walawala dɛ a kun tɛ dulɔ min wa a b'a min a tɛ boli sɔn wa mais a ma kɛ silamɛya darapo kɔrɔtabaa ye wa o kɛra alifaruku kira de y'o d'a la ko cɛ min ye nkalon ni tiɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn alifaruku umaru abulu bikiri ɛsidik a kun ti dulɔ min wa a ti boli sɔn wa mais kira ye mun fɔ a ma ko tiɲɛtigi alifaru

kira salalahu alayhi wasalam
a sigilen bɛ don dɔ la a senkala bɛɛ bɔlen don senkala bɛɛ bɔlen don mɔgɔw donna a senkala bɛɛ bɔlen don u bɛ baro la mais sidina usumani ko asalamu aleykum a girinna ka fini kɛ ka a senkalaw datugu u ko kira ma ko nin y'a jumɛn ye ɛ anw sigilen b'i kɔrɔ i senkala bɛɛ bɛ kɛnɛ kan usumani ye salamu di dɔrɔn i y'i yɛrɛ datugu a ko a y'a to n ka maloya maa ma ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ maloya mɔgɔ min ma subahanallah aa zamzami alahu akubar usumani a b'a ka manakibu la fo ka taa sa ah! ko a m'a ɲɛmana ye kabini a ye ko dɔn tellement que a bɛ maloya hali a yɛrɛ langolo a kun tɛ se k'a filɛ mais u b'a faga don min na a wasora ni min ye hmm. a y'a kini bolo jira silamɛw la a ko ko kabini ne ye kira bolo minɛ ka layidu wɔɔrɔ t'a bolo ko nin bolo in ma gosi ne ɲɛmana na kun ala kira bolo bonya kama a ko depuis nin bolo in ye layidu wɔɔrɔ ta kira bolo ko nin bolo in ma gosi ne kotɔ n bolo ma gosi ɲɛmana na kun ala kira tɛgɛ bonya kama n ye nin tɛgɛ in bɔ ɲɛmana koli la a tɛ gosi ɲɛfɛla la bilen parce que a dara kira tɛgɛ ka layidu wɔɔrɔ ta zulhaya a ka manakibu la kira y'o de fɔ a y'a denmuso kelen d'a ma o fatura a ye filanan d'a ma o fana fatura kira ko a ma denmuso wɛrɛ tɛ n bolo usumani ma a ko denmuso wɛrɛ a ko n'o tɛ ni denmuso bi naani bɛ n bolo n b'a bɛɛ d'i ma ni dɔ sara n bɛ dɔ bila a nɔ na i ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye siga t'a la aa bani jogo cɛw ye ɲɔgɔn dan ni jogo de ye siga t'a la kɛnɛ kan mais anw ko fo o de ka bɔ yen ah. an ka mɔgɔw danbe ko dugu eh, eh, dubatigi den don dɛ eh. dugutigi den don dɛ jamanatigi den don o bi mun ɲɛ danbe tɛ taa n'i ye yɔrɔ si ni jogo y'i bila retard la siga t'a la ah, ayidara nin ye wulibali amin ansaru kuma yɔrɔ b'aw bolo siga t'a la ah. kuma yɔrɔ b'aw bolo ala kira ka ɲɛnamaya kɛra kuranɛ mumɛ bɛɛ ala ye mɔgɔw su ka kɛ ɲumanya de kan siga t'a la ka sinji tugu ka jigi tugu hali bi n b'a kalama bilahi muso dɔ n'a ka ordonnance nana yan ko waa tan ni duuru a n'a denni ko den kan ka opere muso dɔ de y'a sara ansaru muso dɔ de y'a sara ka waa tan ni duuru d'a ma t'i den opere ala kama siga alahu akubaru aa bani o bi kelen la n b'a kalama ni ala cɛ maa wɛrɛ bi yan muso wɛrɛ tilala k'o ka depansi bɛɛ k'a ye ko taa i yɛrɛ furakɛ k'a ka ɔridonansi sɔngɔ dan k'a d'a ma alahu akubaru siga t'a la caman kɛra sunkalo la i bonya kama karamɔgɔ o tuma na ansaru silamɛya nana de ko an ka ɲɔgɔn jigi tugu aw y'a seko kɛ kɛra aw y'a seko kɛ ka fonteniw sigi fi sabililahi ala ka jɔn ka ji sɔrɔ o kɛra ah, fan bɛɛ ka dɔgɔtɛrisow jɔ fi sabililahi ala ka jɔn ka furakɛ siga t'a la a yɛrɛ dama bɛ ka ka min kɛ ɲɔgɔn ye ah. ala de b'a dɔn siga t'a la o ka bon n y'a fɔ o don dɔ nana kasi ne fɛ yan walahi dɔ de ye miliyɔn joli ta k'a juru don a la ah. wari cɛ n'a bolo a kamana yɛrɛ ganna a bɛ cɛ ye cogo di a ko cɛ nana bali ka min fɔ a ye ko an karamɔgɔ hmm. kan'a fo fo a bɛ yɛrɛyɛrɛ ah. ko cɛ nalen bɛ wari nɔfɛ cɛ ko a ma n ye min d'i ma hmm. o y'i ta ye n yafar'o kɔ nin mina i k'i yɛrɛ dɛmɛ bilahi aliyil azim o tuma na a bɛ fɔ nin dɔrɔn de ma ko silamɛya kɛnɛ kan mɛ an n'a faw nenikan mɛn an n'a baw nenikan mɛn o ye nɔgɔ de ye n y'a fɔ a ye don o don angɛrɛ ni ɲɔ danna ni angɛrɛ t'a kɔrɔ a tɛ taa joona dɛ ayi a tɛ taa o tuma na di ɲani minnu bɛ da aw kan a fa minnu bɛ neni a ba mɛ jagoya de don n'i ye mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ dɛsɛ yɔrɔ don siga t'a la ah. ni kɛlɛla fila bɛ ɲɔgɔn na ah. hirika hirika ah. n'i ye kulekan mɛn dɔrɔn se kɛra min na don tiɲɛ siga t'o la aa ayidara walahi o wulibali o ye wulibali n'i ye kulekan kɔni mɛn baritala fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kulekan mɛn se kɛra min na don siga t'a la o don ɲɔ tɛ min sera o tɛ kuma ayi o tɛ kuma o tumana ni se kɛra minnu na a y'a t'u ka kule an y'a faamu

an t'o yɛrɛ ɲini alahu akubar ah, ayidara a bɔra jɔnya na ni arabu ka wari dir'i ma a bɛ fɛn dɔ de f'i ye ko taa nin fɔ mɔgɔw ye ah. wa n'i y'a jɛngɛ u b'a tigɛ alahu akubar min donn'i da i bɛ t'o de fɔ kalo o kalo i ka sara bi d'i ma ah. wariw bɛ na fana nka i b'u ta fɔ dɛ ala ta tɛ dɛ i b'u ta de fɔ wa anw y'a daminɛ ka ala ta fɔ kɛra wa an bɛ k'o fɔ wa an bɛ sa k'an to k'o fɔ ah! an ce ansaru an ce
an ce juru t'an na ayi o t'an na an ti feere an ti jɔnni bɛ se k'anw san maa si eh! ayi mɛ aw bɛ min kɛ dugukolo kan ala ka danfɛn jumɛn bɛ se k'o kɛ a ye dara ye o tɛ yen o tuma an bɛ san an bɛ se ka san wa ayi an tɛ san aa zamuzami o an tɛ se ka san dɛ walahi
an bɛ fɛɛrɛ minɛ yan alahu akubar buna ala k'a da yɔrɔ ni ami ami ami ansaru ala k'a yɔrɔ sara ami ami A sara bɛ ala de bolo dɛ anw de bɛ ka ka nin kɛ yan mɛ a k'a dɔn ansaru bɛɛ u se fɛn o fɛn na u y'a kɛ buna ye siga t'a la buna kelen tɛ dɛ ayi ansaru su bɛɛ
an ka nin dugawu ye buna de sababu y'an sigi yan mɛ an bɛ ka ka dugawu minnu kɛ buna kelen tɛ dɛ maa o maa bɛ wele ko ansaru maa o maa bɛ wele ko ala ka jɔn ɲuman hali n'i tɛ ansaru ye ni dugawu in samanen b'a bɛɛ de
kulubali hali n'i tɛ ansaru a tɛ bin dɛ ayi a tɛ bin siga t'a la
an bɛ kuma surunya yan n bɛ yafa ɲini kuma janyana kojugu ne kun nana dɔrɔn ala de ye n seere ye ka na u du denmisɛnw u dudenw ka foli kɛ ani ka dugawu kɛ aw ye parce que aw ka kan ka min fɔ o banna ka ban foyi kun tɛ ne bolo bilen dɔrɔn ka n'aw fo nka kuma tigɛ o tigɛ jɔn fɛ ala ka danga de bɛ jigin i kan
kuranɛ de ko ten ko maa o maa y'i tugu ka nkalon tigɛ ko i pɛridira ah. i ka ko banna diɲɛ na a banna lahara kira ko nkalontigɛla ye janɛmɛ wulu ye hali n'a bɛ misiri kɔnɔ maa o maa b'i tugu ka nkalon tigɛ kira ko n'i n'a bɛnna a fɔ walahi janɛmɛ wulu filɛ ko i kan'i ka kale kɔrɔ bɔ dɛ k'ale muhamadu b'a garanti lahara ko janɛmɛ wulu don nkalontigɛla nkalon man ɲi nkalontigɛla danganen don a ka dugawu ti minɛ ala tɛ sɔn a ka gɛrɛ a la ee a y'a janto a da la kana nkalon tigɛ dɛ wa ni maa o maa ye nkalon d'i la kana kɛlɛ a fɛ bilen ala y'i sa a la bilahi maa o maa y'a tugu ka nkalon da i la ko i kana kɛlɛ bilen ko ala y'i sa a la kad khaba man iftara ko maa o maa y'i tugu ka nkalon tigɛ ala ko n y'i bɔnɛ i bɛ min ɲini i t'o sɔrɔ bilen i ye nkalon tigɛ ka namara min kɛ i bɛ se k'o gaɲɛ dɛ mɛ ala bɛna fɛn tiɲɛ i ye o ka bon o ye siɲɛ kɛmɛ a kana nkalon tigɛ nkalontigɛla danganen don nkalontigɛla danganen don a man di ala ye mɛlɛkɛw t'a tigi fɛ nkalontigɛla ka dugawu ti minɛ an bɛ baya kɛ a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan